ndị mmadụ na-eche na nwa ngwa ipu eze ọ tagbuo onye zụrụ ya na onye atụ gburu nna ya ekwesịghị iji mpi atụ aṅụ mmanya mana ha chefuru na ọkụkọ ga-abụ oke na-esi na nwata na a gaghị eji maka iwe nwa mkpi wee zọjie nne ewu ụkwụ ya mere na anaghị eji maka iwe oke wee na-esi ụlọ ọkụ ntị adịkwa ọ bụrụ na ị hụ makụọchukwu makụọ tochara maa mma nwaanyị o nwere ihe niile a chọrọ na nwaanyị naanị nsogbu o nwere bụ na ha enweghị ego ọ bụ nwa ogbenye makụọ na-abụ ọ bata akwụkwọ nyere nne ya aka na-ebugharị ọkpa na-agasị ozi dịgasị aṅaa otu ụbọchị ka makụọ gara rechaa ahịa na-abata n'otu anyasị ụmụ okorobịa abụọ ndị mere ka ha bụ ndị na-azụ ahịa bịa nọchiere ya ụzọ were egbe nasịrị ya ego niile o retara ụbọchị ahụ nke ka njọ bụ na ha mesịrị rịa ya elu n'ike makụọ ebere akwa hụsiri anya mmiri lakpuo kọọrọ nne ya ihe ọ hụrụ o nweghị ihe nne ya pụrụ ime maka na ego adịghị o nweghị mmadụ ego a ga-eji akpọ ya aga n'ụlọ ọgwụ adịghịkwanụ ka ụbọchị na-aba na-aga n'ihu ahụ makụọ amalite gbanweme ọ gaa n'ụlọ akwụkwọ ọ na-ehi sọ ụra o megide n'ihe ọ karịa nne ya kpọrọ ya gaa lee ya ahụ o wee bụrụ na ime ka makụọ dị makụọ pụnwa apụnwa o yiri nnukwu akwa ka a ghara ịma ị mara na na anaghị ekpu afọ ime aka ka afọ ya malitere topụtanwa makụọ akwụsị ịga akwụkwọ ihere anaghị ekwezi ya pụta ezi ọ na-eri arịrị n'ọnụ na-eme ihe dịgasị aṅaa iji hụ na nwatakịrị ahụ pụrụ ihe nne ya sịrị ya mee nwere ka ọ ga-eme o buru anyịike ọ na-awa nkụ ọ rigoro n'elu o si ebe ahụ wụtuo ka ọ hụ na nwa ahụ pụrụ mana nwa ahụ anọsi ike makụọ ewere buo nwa ahụ ọnwa itoolu wee mụọ ya o wee bụrụ nwa nwoke e wee gụọ ya nọsike nọsike malitere tonwe n'ike n'ike makụọ ewere kpọọ ya asị jụkwanụ na ọ gaghị alụ di maka ihe a mere ya ọ kpọ ụmụ nwoke asị n'obi ya ọ sị na nwa a ga-abụ ekperima na ọ ga-emekarị ndị a tụbara ya ime a. nwata na-ebe akwa ọ tọhapụ ya inye ya ara abụrụ okwu oge ụfọdụ agaghị enye ya oge ụfọdụ enye ya nri ọ bụ nnukwu nne nọsike bụ ihe na-aga kpọkọrọ nwata kpọrọmasị makụọ kpọrọ nwa dị ukwuu nke bụ na a sị gị na ọ nyanwa mụrụ nwa a ị gaghị ekwe nọsike bụ nwa maara onwe ya akwụkwọ ọ gaa n'ụlọ akwụkwọ ọ na-eme ọfụma mana ọ bata n'ụlọ nne ya ekweteghị na ọ ma akwụkwọ ka nọsike na-etolite ọ na-ahụ kpọrọmasị nne ya kpọrọ ya n'ebe ọ nọ etu o si akpọ ya onye ohi mana nyanwa bụ nọsike ewebeghị ihe mmadụ ọ nọtụ na-ajụ nnukwu nne ya ka ihe mere makụọ ji akpọ ya onye ohi ka ihe mere o ji akpọ ya ụdị asị ya nnukwu nne ya were kpọtuo ya sụọ ya ike n'ala wee kọrọ ya ka ihe si wee mee nọsike wee chemie echiche ime wee kpebie na ya ga-abụ ezigbo mmadụ na ya agaghị eme ka nna ya ọ na-agbakwanye mbọ igosi nne ya na yanwa ga-abụ ezigbo mmadụ mana nne ya anaghị ahụ ezigbo mmadụ n'ime ya agagidela makụọ akwụsị ịkwụrụ ya ụgwọ ọnwa a na-apịa ya ụtalị n'ụlọ akwụkwọ nwata elekata ya hụ na ọ bụghị ihe ọ ga-eme ọ kwụsị ịga akwụkwọ ọ pụọ na-arụgasị ọrụ dị aṅaa ibe ya gama akwụkwọ gaa na-asavụ mason ọ safụta obere ego were ya goro mmiri na-ere pure water ka o rekọtara pure water obere ego o nwetara o were ya na-ebugharị earphone na wheelbarrow ọ chọrọ ụlọ nke ya si n'ụlọ ahụ pụọ na-agbarute abịa eleta nnukwu nne ya ka ọtụtụ afọ gara bidoro eme phone gadget and accessories ọ na-agara ya otu ụbọchị ka Nọsike nọ n'ọdụ ahịa ya wee kpọọ ya na ekwentị na nne ya nwere ihe mberede nke okporo ụzọ o chee ma ọ bụ nnukwu nne ya ọ gbara gaa o wee bụrụ Makụọ nne ya abalị anọ Makụọ nọ n'ụlọ ọgwụ mepeghị anya n'abalị nke ise ka ọ seghere anya wee hụ onye nọ ya n'akụkụ wee bụrụ nwa ya nwoke Nọsike wee jụọ ya kee ihe ọ nọ ebe a eme Nọsike asị ya na ya nọnyere nne ya n'ụlọ ọgwụ mgbe Makụọ nụrụ nọnyere nne ya n'ụlọ mechikwa anya na-eche echiche na-ebe akwa ọ bụ Nọsike ahụ gbagharịrị kwụọ ụgwọ ụlọ ọgwụ Nọsike akpọrọ ya laa na-elezi ya anya ka ha larutere Makụọ ewere bee akwa n'otu anyasị wee kpọọ Nọsike wee rịọ ya mgbaghara sị ya nya gbaghara na ikpe mara nyanwa na ya na-ata onwe ya ụta etu ya si kpaso ya agwa na ya amaghị na nyanwa bụ nwa ya chọrọ na ya amaghị na nyanwa ga-ehicha nya anya mmiri na nyanwa ga-ewetara ya ngozi n'ezinụlọ a na ya amaghị na nyanwa bụ nwa ahụ ga-azọ ya ndụ na ya gbaghara ya etu ọbụla ya si mejọ ya na ya hụrụ ya n'anya Nọsike adaa n'ọchị sị ya na ya gbagharala na ya eburu ihe n'obi ya mara ihe ọ ga-abụ na ya ma ihe merenụ mana ya na-agbalịsi ike iji gosi ya na ya agaghị abụ ajọ mmadụ na ọ bụ Chukwu mere ka ọnọdụ a dị iji gosi ya na ya akpọọ ya asị etu a ka o si wee jide nne ya wee makụọ ya onye ọbụla na-ehusisi anya mmiri na-ebe akwa etu o si wee go ya o wee bụrụ ka ụwa si adị gee m ntị ejila maka ihe merenụ ikekwa na nna nwa gị tụwara gị ime gbalaga ọ maghị ka unu si ebi i wee buma afọ ime ahụ wee mụọ ya wee kpọọ nwatakịrị asị mba ejila na e mere gị ndakpo wee chee iwepụ nwa ahụ ma ọ bụ wee mụọ ya wee kpọọ ya asị mba nwa ahụ nwere ike ọ bụrụ ya ga-azọ gị ndụ echi o nwere ike ọ bụrụ ya ga-ewetara gị ngozi ahụ ị na-atụ anya ya o nwere ike bụrụ n'aka ya ka a ga-eji ehicha gị anya mmiri mana ị maghị o nwekwara ike bụrụ ya sọ nya bụ nwa Chukwu tinyere gị n'afọ ị ga-amụ mana ị maghị i wepụ ya ma ọ bụ gbuo ya n'aka ya aka ma ọ bụ kpọọ ya asị ị makwa echi ọkwa naanị Chukwu ma echi ọgaranya na-esikwa na chi abịa ọkwa naanị Chukwu ma isi ga-echi eze ntị adịkwa ya gazie